ebe na ebe onye anọ na ụtụtụ ọma ehihie ọma mgbede ọma na nke onye chiri ya zere tata bụ nkwọ ma bụrụkwa ụbọchị iri atọ n'ọnwa nke isii n'afọ a bụ puku abụọ na iri abụọ na anọ nke oyibo kpọrọ 2024

bụ ndị ọbịa anyị ndị anyị na ha ga-akparịta banyere ọnọdụ a bụ okwu a kpụ n'ọnụ dị n'obodo anyị kịta onye nke mbụ bụ Eziada Ifeọma Nwadike onye nke si California akpanyere anyị ụka n'ụbọchị tata Eziada biko kene ndị be anyị ụmụ Igbo mma mma nụ na m ekele unu asị m ya dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ndụ anyị ndụ azụ ndụ anyị ndụ mmiri asị m mmiri atana ma azụ anwụkwana Igbo mma mma nụ daalụ onye nke abụọ bụ ụkọchukwu odoziakụ Ngozi Anụmụdụ O si Illinois akpanyere anyị ụka tata. Nwaanyị ọma biko kene ndị be anyị. Ndị nwe m ndị Igbo, ndị di m, ndị mụrụ anyị, anyị na-ekele Igbo birikwanụ ya dịrị anyị mma n'aha Jizọs. Ise. daalụ daalụ tupu anyị agawa n'ihu aga m achọ ka ndị ọbịa anyị jiri aka ha kọwaara ndị na-ege anyị ntị na ndị na-ekiri anyị onwe ha ana m ebido n'Eziada Ngozi no Eziada Ngozi Anụmụdụ pastor Biko kọwaara ndị na-ege anyị ntị onwe gị. Ndewonụ ndị na-ege anyị ntị ebe ọ bụla anyị si dịrịkwa ya dị mma. Aha m bụ Ngozika Anụmụdụ. Anyị bikwa na Chicago. Awụkwa m onye na-esokwa ụzọ Chukwu na-akpakọrịta nkata with ụmụ nwanyị, na-ahazikwa ebe ọbụla ihe na-adịghị mma a kpọọkwa m, a na-eme ka ọ dịrị ọha na eze mma. Ọ bịakwa na ọgbakọ ụmụ nwanyị Igbo, mụnwa sokwa ndị na-edoziri ha ego na ndị na-ahazikwa ihe na-adịghị mma. ọ ebe e nwere esemokwu anyị tinyekwa aka mee ka ọ dị mma ndewo nụ daalụ nneọma biko eziada ifeọma nwadike biko kọwatụrụ ndị be anyị onwe gị ụmụ igbo mma mma nụ ọzọ aha m bụ eziada ifeọma ọkpara nwadike um, anọkwanụ m na los angeles california wee na-agara ụmụ Igbo ozi n'ozi anyị na-agara ụmụ Igbo ọ dị ọtụtụ awụ m the founder and president ọgbakọ ụmụ nwanyị Igbo worldwide foundation awụkwa m the founder and president Chiagoziem Children's Care Support Foundation Awụkwa m the founder and president, Ladies of Virtue and Integrity NGO, and also the vice president, Igbo Global Network. ihe niile a bụ ihe anyị ji na-agara ụmụ Igbo ozi maka na anyị kwetere na ala Igbo ga-adịrịrị mma ah, n'ihe gbasara akwụkwọ um, enwere m my first master's degree na mass communication and enwekwara m um, another master's degree nke m gụrụ na Amerịka ebe a na social work so ihe niile a wụ ihe anyị ji na-agara ụmụ Igbo ozi ụmụ Igbo mma mma nụ ọzọ ekelena m unu ndewo anyị na-asị unu nnọọ n'Igwebuike TV Dịka m kwuru na mbụ, isiokwu anyị n'ụbọchị taa bụ enweghị nchekwaba n'ala Igbo. Ihe na-eme n'ala Igbo n'oge ugbu a ọ dị egwu, o nweghị atụ. Ndị be anyị anaghịzi ehi ụra abalị. onye ọbụla chị uche n'aka enweghị onye na-ekuru mmiri ṅụọ tọgbọ iko egwu ebe niile maka na nchekwa adịghị be anyị ọ dịzighị be anyị ka ọ na-adịbu na mbụ ya mere anyị ji sị ka anyị kparịtakene ụka nene ihe ndị dịgasị n'ihe a na-eme na be anyị ajụjụ izizi m bụ Kedu ihe kpatara enweghịzi nchekwaba anyị na-eme anyị na ha ahụ n'ala Igbo? Nwaada Ifeọma biko ya bata n'okwu a. Um, nwanne m nwaanyị daalụ rinne maka ajụjụ ị jụrụ m. Unu ma na o tekwananụ anyị jiri hụwa ihe n'ala Igbo. Anọghọ m mgbe a lụrụ agha mana nna m kọrọ m ihe mere n'agha na ihe otu e si gbuo anyị na otu anyị si taa ahụhụ gaa njem niile a gara n'oge agha so ihe niile ahụ m leghachi anya hụ ebe anyị nọ taa ọ na-akpa m ọṅụ dị iche ọ na ọ na-enye m ọṅụ to know that na anyị dị so special mm-hmm. na ndị gabigara ihe dị otu a wee pụtakwa dị otu a anyị dị n'ụbọchị taa hey amakwa m ihe ọzọ anyị nwere ike ịgabiga wee bụ na ọ kachazi njọ you know so uh, insecurity a na-ekwu n'ala Igbo o nwekwaranụ ebe o si wee bido o bidoro na ihe dị iche iche a na-eme ụmụ Igbo ọ kachasị mmegbu and unu ma na a sị na mmegbu anaghị atụ ụra hmm, maka na o nweghị onye obi ya na-eri nke ọjọọ and ọ mmegbu a na-emegbu ụmụ Igbo ka ụmụ Igbo ji legide anya sị mba ọkwanụ mmadụ ka anyị bụ eh? and ọkwanụ mmadụ nwe ọgọdọ ewu na-ata hmm. anyị ewee jụwa ajụjụ sị elee ihe a ga-eme site n'ịjụ ajụjụ ihe a ga-eme anyị a na-achọ solution lee ma ndị a na-emegide anyị o nwere ike inwe nghọta sị na mmegbu a ha na-emegbu anyị na ọ fụwana anyị ahụ Ọ fụrụ ndị nna nna anyị ha ahụ ụfụ ha jiri wee jee agha nke izizi ha mm. gara mm-hmm. mana mmegbu ahụ akwụsịghị ọkwa otu mmegbu ahụ ka a na-emegbu anyị ọ na-afụ anyị ahụ ụfụ anyị a na-ebe akwa anyị a na-ebe akwa arịrị maka ahụ ụfụ anyị na-agabiga mana ndị ahụ o jigidere anyị na-apagbu anyị akwa anyị na-ebe anaghị emetụ ha n'ahụ mgbe ahụ anyị begidere akwa ahụzie na ọ naghị emetụ ha anyị ajụwazi onwe anyị gịnịzi ka anyị nwere ike ime ka anyị nwee ike were zọta onwe anyị ọ wụ ihe butere ụmụ Igbo jiri bido zọwa onwe ha sị na anyị chọziri ka anyị nwere onwe anyị n'ime ịchọ ka anyị nwere onwe anyị ahụ o wee bụrụzie na nwata chọwa nke ya asị akpọ ya Mm. ọ bụ asị ahụ kpọrọ anyị maka na anyị na-achọ nke anyị bụ ihe ndị ahụ na-akpagbu anyị ji wee sị onye nyere anyị ọnụ kwuo na anyị chọziri nke anyị ọ onye nyere ọ- anyị ọnụ kwuo ahụ ka o jiri wee ọ- ọ- ọ- ebe niile nwuruzie ọkụ a na-emezi ka a pịgbuo anyị ka e fopụsịa anyị ka ahịhịa anụnụ mana ọ bụ osisi ka ị ga-eme ị sị na ị ga-egbu ya ya akwụrụ mana ị sị mmadụ na ị ga-egbu ya ọ zọwa onwe ya mhm. n'ime ịzọ onwe anyị ahụ ka o jiri wee dịzie ka ọ kazi nkọ anyị na-azọ onwe anyị ha na-achụ anyị ha na-egbu anyị ha na-akpagbu anyị ha na-emegide anyị ihe niile a bụ mmegbu na mkpagbu man's inhumanity to man ọ ya bụ insecurity niile anọ mana ị jụọ m m ga-asị na anyị a ga-asị na anyị ka maka na ha na-egbu anyị anyị na-azọ onwe anyị ọ dịzie ka ọ bụ otu onye a na-egbu egbu ga na-azọ onwe mm-hmm. insecurity kpọrọ anyị asị pụtakwuru anyị ka ha memela anyị daalụ nwanne mmadụ daalụ ezi ada pastọ biko nwanne m Tinyetụnụ ọnụ n'okwu a, kedu ihe kpatara enweghịzi nchekwaba n'ala be anyị n'ala Igbo? Ndewonụ. N'uche nke mụ na ihe anyị na-ahụ n'ụbọchị nke taa dịka nwanne anyị nwanyị Ifeọma kwuru, anyị maara na ndị Igbo bụ ndị Chineke gọziri agọzi n'ọnọdụ niile dị iche iche màkà nà ngọzi ahụ̀ a gọ̀zìrì àla ìgbò ihe ọma niilė dị n'àla ìgbò a bịa na nkụ̀ta ụmụ̀ ìgbò ha nà akụ̀ta a bịa na akwụkwọ ụmụ̀ ìgbò ha nà àgụta akwụkwọ a bịa ihe ịchọ̇ egȯ n'ụzọ̀ niilė ụmụ̀ ìgbò ha nà àchọta ebe ọbụlà ha gàrà ò nwe onye nà ekpùchi hȧ mhm. ọ ya mere anya ndị ọzọ niile ji nọkwasa n'ebe ụmụ Igbo nọ but ihe ọzọ m nwere ikwu wụ na anyị amarawo already na ụmụ Igbo na anyị bụ ndị a gọziri agọzi kwa ndị na-agba mbọ na-agbasi mbọ ike ebe niile o nweghị ihe ọbụla e tinyere anyị n'aka na-anwụ anwụ like that ihe ọbụla e tinyere nwa Igbo n'aka na-aga n'ihu even otu anyị nwa nọ na obodo oyibo ị hụ ebe anyị na-arụ ọrụ nwa Igbo gaa ọrụ any place mgbe ọzọ a ga-achọ onye ahụ ka ọ bịa chị o nweghị ọkụ ọbụla etinyere anyị n'aka na-anwụ rather ihe ahụ na-amụwa ebe ọbụla anyị nwa nọ so anyị hụtara na ọ wụ ihe mere ndị mba ndị ọzọ anyị na ha gbara gburugburu jiri na-achọ ka e mechie ala Igbo hmm. e, naanị ihe m nwere ikwu na ndị Igbo anyị too ga-enyere onwe ha aka n'ihi na insecurity a na-ekwu ọ kachazi n'ala Igbo n'ebe niile ala Naịjirịa nọ ndị Igbo anyị ụmụ nwanne anyị na-aga a-support ndị ọzọ kama ha nwa ga-elebara onwe ha anya ịhụ ihe a ga-eme ka ala Igbo dị mma ha ga na-ewere ihe ndị ọzọ na-ewebata n'ala Igbo na-emezi ka ala Igbo mebie site mhm. n'aka ụmụ nke anyị wụ ụmụ ndị Igbo so ọ ihe ndị dị otu a ka anyị chọrọ ikwu okwu ya n'ụbọchị taa ndewo daalụ nne daalụ ee nke kịtazi ndị be anyị anaghịzi eme mmemme omenanị n'ime obodo gasị dịka ihe dịka olili ozu akwamozu ihe dịka ịgba nkwụ a na-ebupụtazi a na-ebupụta ya na city ya bụ n'ime etiti obodo o wee bụrụ ihe abụghị ihe na-emebu na be anyị ọ bụghị ihe e ji mara anyị ana m ekiri nke mbọchị nke ọzọ ee kedụ m aha ya Flavour nwanne anyị nwoke na-eme akwamozu nna ya ọ n'Enugwu ka o buru ya pụta nọrọ mewe ya ọkwa maka ụjọ dị n'obodo m wee na-ajụ o nwere etu nwere ike isi anyị nwere ike isi megharịa ihe a ka ọ dịgharịa ka o si adịbu na mbụ o nwe ka e ga-esi megharịa ya ana m abịakwute gị pastor aka m nọ n'akụkụ gị biko kedu ihe bụ echiche gị n'okwu a echiche m n'okwu a dịka anyị na-ekwu na ala Igbo enweghị enweghị nchịkọta nọ ebe ahụ ugbu a ndị ndị isi anyị ndị eze ndị village head, ndị niile wụ ndị na-achịkọta community, ha nwa ka okwu a dịịrị. N'ihi na ala Igbo nwere otu e ji wee kewasịa ala Igbo. E site na family a baa na a baa na Ụmụnna. ọnụmara ụmụnna Mhm. a bịa bata na na uh, uh, kindred village before e ruo nke a na-akpọ town or city Mm. so ọ bụrụ na ọnụmara ọbụla site na famili niile ụmụnna niile asị na onweghị onye nọ n'ezi ha ga na-etinye aka n'ihe na-adịghị mma ha site ebe ahụ bido ya ndị ndị kindred eme nke ha ndị vileji eme nke ha enwetara enwetara otu akụkụ n'ala Igbo esite ebe ahụ werute ya na na na town or city ị ghọtara awụ na eme ya otu a ndị niile nọ n'isi because village ọbụla ụmụnna niile enwere head Ki- kindred niile enwere head abịa na ọ bụ village eziokwu. enwere village head. Abịa- enwere eze so ọ ndị a niile ọwụ na ha sị kọmuniti a ga-adị mma kọmuniti ga-adị mma ha sịkwa na ka- kọmuniti agaghị adị mma kọmuniti agaghị adị mma so anyị nidiri ijide ndị isi a niile ọ ha nwa ga-enye anyị ihe anyị chọrọ ịhụ na ala Igbo dị na mma ọ bụrụ na ọnụmara ọbụla nwee ike nwee nchịkwata otu a ga-esi na-eme ka udo na-achị n'ala Igbo ewepụta ya ihe ga-adị mma but ọ bụrụ na ha nwa na onwe ha gaa nọrọ ndị ga na-aga anabata ndị oshi anabata ndị omekome enye ha ego n'azụ ha ewere fọkpuo n'akpa then ha jide nwanne ha ha egbuo nna ha ha egbuo ọ ga-enye nsogbu so ihe niile a ga-ebido na grassroot dịka ndị oyibo na-akpọ ya ọ ga-ebido n'ezinụlọ wee gaba ruo na na siti ọ ihe m nwere ikwu daalụ nwaanyị ọma ịma na kịta ihe ha na-akọwa bụkwanụ ihe ha ji ebu ihe niile a apụzi n'etiti obodo eje eme bụkwanụ ụjọ maka na ndị mmadụ nwere ike bịachaara gị ihe ụzọ ịna ha ịna from eh, ụzọ be gị akpara ha ndị ntọ atọrọ ha ịghọtago ma ọ bụ gị nwa natara anata bịa mee ihe mgbe chi na-efo achọwa ụfọdụ n'ime ụlọ achọ ama m a sị na oke nọ n'ụlọ gwara nke nọ n'ama na azụ dị na ngịga nwaada Ifeọma biko kedu ihe bụ echiche gị n'okwu a nwanne m nwaanyị um, Ah, ihe m ga-etinye n'okwu a bụ nke bụ eziokwu bụ na mmadụ anaghị ajụ ubi ya maka na o ruru ahịhịa hmm? mhm. anyị ma na ihe mbịagide bịagidere anyị n'ala Igbo ọ kachasị ihe gbasara insekuriti bịagidere mhm. anyị n'ala Igbo mana mmadụ agaghị ajụ ubi ya na o ruru ahịhịa my first blame na-aga to ndị eze anyị ee ndị eze anyị ahapụ n'obodo ha na-achị gbalagasịa because na e nwere insecurity mana unu ma na ọ wụ ndị eze kwesịrị ichekwa obodo ha na-achị otu a ka ọ dị eze the traditional stool bụ the first point of government n'ala Igbo eze ekwesịghị ịbụ ihe government eze bụ a traditional government of itself so ọ wụ eze ga-ebido lee anya sị lekwa ihe na-eme n'obodo m eze akpọ ndị town union eze akpọ mm-hmm. ndị nke nke ndị youth ndị town union na ndị youth ka ha fọmụ ihe a na-akpọ community vigilante or community watch you know community watch n'ime community watch ahụ e denyejuo aha ha na hunters eh, association ndị Hunters Association e, n'abalị ha ekee onwe ha unu nwa ga-eche taa ndị a unu ga-eche echi ndị a then ndị political representatives anyị onye ọbụla agbalagasị ya ị gaghị ajụ ubi gị maka na o ruru ahịhịa onye ahụ ị na-agbara ọsọ mbọsị a mụrụ dike na mba ka a mụrụ ibe ya mhm. because ebe ndị eze gbalagacha ndị political representatives gbalagacha Elezi onye ga-abịanụ because these are the first protecting eh, force anyị nwere n'ala Igbo. Mhm, Ndị nchekwaba kwesịrị ịnọ. Anyị na-aga to ndị eze, na-aga to town union leaders, youth leaders, they have failed us. They have failed us and our political representative. Unu efeelụgo ụmụ Igbo. because ọ bụrụ na onye na-echekwa atụrụ anọ atụrụ ga na-agbasasị and that's what we see today because anyị lee anya ndị eze agbafugo e lee anya ndị political representatives o nwezi onye na-alọta ụlọ e lee anya onye ọbụla agbalagasịa na ọ bụzi mụnwa ga-aga echetara mgbe m lara ụlọ maka ọnwụ mma m ha sị m alakwana village alakwana village a ga-atọ gị a ga-egbu gị m sị a village nke a mụrụ m nke m nke a mụrụ m anyị na-evisiti anyị aga iri ji gaa m sị ana ana m ala ọ bụrụ na ala anyị echekwahụ m then let it be so we all must take ana alara m village ahụ sọnsọ m ha kwụrụ na-ele m aga nothing happened to me ị gaghị ajụ ubi gị na o ruru ahịhịa ị ga-efopụ ahịhịa mezie ubi gị we have anyị nwere anyị nwere duty and responsibility to our people ị gaghị agbalaga Mụwa na-asị ndị eze niile na-anọghọ n'obodo ha n'ihe a na-emenụ gbalaga ka anyị chụpụ ha ka anyị chụpụ ha because alikehụ m na eze ga-agbalaga hapụ obodo ya that is the government of itself ihe a wụ traditional system of governance ị ga-anọchere obodo gị chekwaa obodo gị n'oge ndị nna nna anyị ọ ihe ndị eze mere a bịa obodo eze echekwa obodo ya biudo warriors ndị ga-echekwara ya obodo then kee ihe ị na-azazi eze if you cannot protect your your people and your your kingdom no eze dị otu ahụ a ga-achụsịsị ha and that's why alikeghị m eze echiri echi ana m alike eze a mụrụ amụ because ha na-amụ eze n'ike na ebube ị ghọtani a na-amụnye Mhm. eze n'ike Mhm. ebube eze a mụrụ amụ amụrụ m eze eze a mụrụ amụ ga-ama na amụnyere m this into this responsibility because eze echiri echi ha aghọchaana eze gọọmenti maka na ọ gọọmenti na Mhm. Mhm. Onwe ihe gọọmenti ofesi. na-enede ha anya akwụ ha ụgwọ eme ihe niile nọ. ha na-eruwereziri gọọmenti isi setifiketi gịnị ka gọọmenti na-enye gị because ha bildụrụ ihe ndị a into political system ka e were destroy ya the traditional system of governance certificate gọọmenti na-enye gị ọ ka ndị obodo gị họpụtagoro gị sị na ọ gị na-achị ha you owe your people that responsibility ọ bụrụ na ị ga-eme ihe a to your people ị kwesịghị ịbụ eze ọ gịnị ga-echere gị hmm. obodo gị ị hapụrụ gbalaga ị kwesịghị ịbụ eze and political representatives anyị ndị kpọrọ anyị asị bụ ndị iro anyị na-abịa jee gbaa ụlọ ha ọkụ ha asị na ọ ụmụ anyị gbara ụlọ ha ọkụ ụmụ anyị hmm. mebiri create that distance between ndị ga-echekwa ndị Igbo na hmm. ndị Igbo anyị anaghị eleru anya hụ na na o nwere na o nwere ihe bịara to ihe bịara igbu anyị imebila plan mm-hmm. this out over time and we are careless about this whole thing ọ wụ ụmụ anyị ọ ha gbara ụlọ onye a ọkụ ọ ha mebiri health center ihe niile a bụ ndị iro bịakwutere anyị but anyị nwa ga-abịakọta ọnụ dịka ukwu azịza agbara ụlọ gị ọkụ ọ bụ ndị iro sometimes sị na mm. ụmụ anyị ụmụ anyị ụmụ anyị ụmụ anyị yet ndị a na-egbu bụ ndị Igbo a ga na mbọsị a ga gbuo ndị ihe a egburu na na ebe nwa egburu ha abịakwa gbuo ndị ndị polisi ndị military egburu bụ ndị Igbo ndị a na-egburukwa again na-atọrọ bụ ndị Igbo abịa n'ikuku agba egbe ọnụ ha ga-agba egbe ọnụ ee m na-abịa ee agha esu azọgbuo nwaanyị n'afọ ime agha esu ndị ji ụkwụ aga azọgbuo nwaanyị n'afọ ime abịa nwụrụ m na-abịa because hmm. m na-abịa ekwu oge o nwere ike na-abịa just ka o threaten because if you threaten ndị ga-eme ya eje mezuo ya so ndị hmm. eze unu nwe the blame and ụmụ anyị ndị a na-eburu ihe aha na-aga na mba unu emezina ya ọ kwanyeghị ugwu mmadụ agaghị ajụ ubi ya na o ruru ahịhịa ị ga-efopụ ahịhịa mezie ubi gị we have a heritage to transfer to generations na-abịa and we can't hmm. afford to fail nke a bụ eziokwu daalụ daalụ ee ka anyị nọ n'okwu ndị eze a o nwe ihe m chọrọ imetụ aka amaghị m o nyere aka n'okwu insecurity a mana ndị eze anyị kedu ka o si apụtazi dịka onye eze onye ozi obodo pụta ọ pụọ mba ọzọ jee biri ee eh, ndị na-achị achị ewere ọnọdụ dị otu a nye mmadụ sị na onye eze na-achị obodo mana o bighị na obodo ebe ọ na-achị ọ dị gị ka ihe nke o nwe ka ọ ga-esi na-emetụta ichekwawa obodo ahụ ọ na-achị ịhụ na egwu adịghịzi n'obodo ya pastor ngozi biko o nwere ihe i nwe itinye m n'okwu a ihe m nwere ikwu na ya wụ na anyị ma na omenala Igbo bụ omenala Igbo mhm. like obodo obodo ụfọdụ obodo n'ala Igbo nwere ndị ọ wụ na eze a na-ebunye ya site n'aka fere n'aka mhm. ọ wụ na ọ pụta na ihe ahụ ihe mmeje o bidoro ebido na mbụ mhm. so ọ bụrụ na ọ na-eme echeghị m na ọ ga-awụ ihe ga-emebi security na ala mhm. Igbo because onye ahụ onye ahụ eze ahụ ruru n'aka e nyere ya ọ wụghị naanị ofu onye na-achị ala Igbo before onye ahụ ọ wụ eze onye ahụ eze na-achị o nweela cabinet ya ndị ya na ya na-achị o nweela onye o detere ga-awụ onye ga na-ejetere ya ozi na e nwee anything batara ya enye onye ahụ onye ahụ onye ahụ agwa ya ya agbarute n'ụlọ bịa mee ya ihe dị otu ahụ ọ nọ na mbụ ọ nọ na mbụ but ihe mere wụ na because ihe emebiela everywhere like nwanne anyị ifeọma nọkwa na-ekwu but mm. ana m eblemkwa ndị igbo anyị otu a m si esi na-alata na ọ wụ na be nna m na-agba ọkụ m bata n'ala Igbo, agaghị m aga ebe ahụ maka isi m. Ọ wụ onye dị ndụ na-azọ onwe ya. Onye dị ndụ mhm. ga-alata echi bịa bịa another one. Onye nwụrụ na anwụọna a lot of people si n'ebe a isi lakpuo ha achọ ka ha gaa mee ya gidigidi wu eze ha alataghị again ha anwụọ so ihe insecurity a dị very very serious ebe anyị siri pụta so ọ dị mma ka ndị eze anyị na ndị ọdịnala ndị ndị politicians kee ihe ha na-agbara ọsọ ihe a wụ ndị e nyefere obodo n'aka ka ha leta obodo because ha nwa emebiene ya ha na-agbazi ọsọ ihe m na-ekwu wụ ha laakwa ga-aga mezie ya ha ma ihe ha ga-eme ka ha mezie ya we know the cause of all this insecurity ka otu youth ga-eji gachaa school ọ gaghị enwe ọrụ mmadụ nne na nna azụọ nwatakịrị for how many years nwatakịrị gara skuul ya pụta ọ gaghị ọ gaghị enwe ọrụ look at ụdị ihe a na-ekwu na ha na-ekwu ka enye enye ha minimum wage 53,000 a na-ekwu ego mmadụ na-achị nye ha what will 53,000 do for a family ihe ndị a wụ ihe a ga-agbakọ aka wee mee ọ bụghị naanị naanị onye eze agaghị eme but ha nwa nọ n'isi kpọkọta ụmụ igbo na ndị nọ n'ọchịchị ebe ego ga-esi na-apụta ele ihe a ga-eme ka ala igbo dị mma ka ụmụaka mhm. anyị nwee ihe a na-eme an idle mind is the devil workshop aga m anọ ugbu a na-eme enwe m nri m ga-enye ụmụaka m achịsara m ụmụaka m ga-enye nri enwe m nri m ga-enye ha m abịa fold ụkwụ enweghị ụzọ ị ga-esi mee ka ego pụta ị ga-aga nata ya ndị ahụ ji eji na-eri o nwe onye ga-eblame ha what is going on but the solution wụ what will our leaders do kee ihe ha ga-eme ka e nwee ike nyerụ ụmụ youth igbo aka ka onye ọbụla nwee ihe ọ na-eme mhm. ọ ebe okwu m, emechie ihe a onye ọbụla nwee ihe ọ na-eme onye ọbụla dị busy hụ ebe ọ na-enweta ego ọ ji na-enye family ya nri obodo ga-adị mma ihe a wụ our hmm. main problem na n'ala Igbo ndewonụ daalụ iwetago m n'ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ ihe ahụ a ga-eme ka emezie dozie megharịa ihe a na-eme n'ala Igbo Ihe ahụ a ga-eme ga-eme ka ndị ntorobịa na ndị agbọghọbịa anyị nwee ihe ha na-eme uche ha mara akpazi ha ije mee nke a ma ọ bụ mee nke ọzọ ihe adịghị mma kedu ihe ahụ ọ dị unu ka ọ nya ka ọ ga-abụ e mewe na anị Igbo anyị o nwee ike mezie ọnọdụ a enwewe ma ọrụ enwewe ma ihe ndị ọzọ dị iche iche uche ndị okorobịa na agbọghọbịa anyị adịrị ofu ebe adịrị n'ịkwalite idozi anị Igbo ezi ada Ifeọma kedu ihe uche gị na-agwa gị n'okwu a thank you thank you nwanne mmadụ um, ịma na a sị na ọ bụrụ na okenye ee eh, si na ọ maghị egwu ala okenye ahụ na-aghọ aghụghọ mhm. hmm? ndị governors anyị si na ha amaghị ihe ha ga-eme to create employment for our youth ịma na ọ wụ na na ha achọghị ime ya Mm. ị na-aghọta because ndị youth anyị n'ala igbo na-agụta akwụkwọ and o- dịka nwanne anyị nwaanyị kwuru onye gụrụ akwụkwọ o nweghị ihe ọ na-arụ parents ebie ego elu na ala zụchaa ụmụ ha n'akwụkwọ ụmụaka pụta enwe ihe a na mgbe onye gbara ọnụ gbara ọtọ ihe a na-agba agba ọ gwụbe mhm. gịnị ka ị ga-agwakwanụ onye gba ọnụ gba ọtọ ọ ga-ege ntị afọ ga na-achụgharị onye ụwa ọwa afọ onye na-ekweghị ọbazuo ike so ụmụ anyị ndị a na-enweghị ọrụ ndị gọọmenti anyị ha kwesịrị ikreti work ha kwesịrị ikreti employment but ị ga-anọrọ na-ele ndị nwa na-asịrị na ị na-achị as a gọvanọ ee eh? yut pụtagocha akwụkwọ no job hmm. ị rụtalịhụ industries na factory to employ ndị yut gị eh? so ọ bụ ihe ndị a butere insecurity a na-anọkọta mmadụ agazi a na-afọm nke a nke a a na-agbazi hmm. izu onye a lọtara ka e je buru ya ka o weta ego but hmm. ana m eblemụkwa ndị yut anyị energy ahụ i ji eje afọmụ jeje buru onye ga-enye gị ego i mobilize onwe gị and approach the government to tell them because ama m na ha nwa ga-asị okay anyị gaa a ga-agbagbu anyị anyị gaa but ọ bụrụ na unu nwee good coordination nwee mgbe a ga-agbagbu everybody the same time the same day Mm. and Mm. unu emobilize onwe unu it's called peaceful protest on government houses mba unu ga-anọ na-agba naira bet unu ga-anọ na-eche onye unu na-eje je tọrọ na-eche onye unu ga-eje je gburu isi ka unu wee gwọọ ọgwụ ego and that's what is the problem because ndị gọọmenti ama na unu anọha after them ọ bụrụ na unu nọ after them otu o si eme na other western world they would ha ga- ha ga-ekete n'ụra unu anọha after them unu na-agba naira bet unu gbachaa unu je jeje chọọ onye unu ga-eje buru na onye unu ga-atọrọ na i- na onye unu ga-eji agwọ ọgwụ ego ndị mm-hmm. ga-eje n'ọhịa ata akpịrịkpọ nshị ha eje na-ata akpịrịkpọ nshị n'ime ọhịa and that's why they call them all sorts of names so ihe m na-ekwu bụ all these blames now nọ here and there ndị gọọmenti i blame you unu echekwahụ ndị unu na-achị unu echekwahụ ndị obi dị ike anyị if you don't channel their energy they will use it otu ọbụla sọrọ ha but ị channelụọ their energy to ihe ahụ ga-amịpụta ezigbo mkpụrụ n'obodo i wekwa ya ọ mịpụta ezigbo mkpụrụ mm-hmm. a na-eme ha je tọrọ ndị yut egbuo ha ee gọọmenti I will kill them I will destroy them they are bringing insecurity e jeje nwụrụ ha ha efu egbuo ha ndị nke ga-ere ihe anyị ma what is going on out there mana chineke lewe ha But I am saying that is not a solution. Ihe ọbụla nọ in this ụwa is a continuous process. They should look mm-hmm. inward, mm -hmm. see the Western world, how they treat their people. Ndị a nwere obi dị ike e ji eme ihe dị ike. You have to harness those energies and channel it to something else. If ị nwụde ha, take them for rehabilitations. take them for rehabilitations and channel that their energy into something i rehabilitate cha ha you channel their energy into something productive because mm-hmm. energy ahụ ị na channel will come after you someday ị nwere ike ọ na-eme ebe ọzọ merube na nke gị echi o mere na echi ndị iro nwere ike they will keep pushing and we have failed in many aspects Ụmụ Igbo na-agba mbọ onwe but look at the system now we have gone to individual life me myself and me if I'm okay my family is okay we are okay no no no that's not the the, the foundation of our ancestors. ọ bụghị otu o si adịbu mba ndị nna nna anyị ha sị na egbe ga-ebere ugo ebere na nke mhm. sị ibe ya ebene na nku ga-akwa ya ị ghọtana so ihe ọ pụtara bụ as a gọvanọ e nye gị ọchịchị dịka egbe i bere ị legharịa anya ndị ị na-achị bụ ugo making sure na ha bere nye ndị yut ọrụ women widows na everywhere ndị a na- a na-egbusisi di ha maka na ha na-azọ nke a na-azọ nke ọzọ i gbusisie di ha the children and the wives widows and orphans ha anọrọ ebe niile so you have not done any good job ọ bụrụ na ị nweta ndị ahụ bụ ndị obi dike na-asị na a na-emegide anyị ka anyị chọzie inwere onwe anyị i nweta ha harness hmm. their energy revamp them nye ha training and use their energy for something else because onye ahụ ị na-achọ igbu may be on a mission to commit suicide because onye gba ọnụ gba ọtọ ka anyị jee nwụọnụ that's the thing and this is what is going on and we are losing people ndị mmadụ na-apụnarị anyị ụmụ anyị na-apụnarị anyị on daily basis especially most of them na-aga to commit suicide ka anyị jee nwụọ ebe ha na-achọ ka anyị nwere onwe ka anyị jezie nwụọ and you watch your people under your own leadership under your watch they are committing suicide because onye i gburu taa i che na ọ ga-akwụsị ọ gaghị akwụsị echi more will come up because ndị a mụpụtaga na-enweghị ihe ha na-arụ why not ka ha jeje nwụọ ha na-anwụ and you are the one killing them and ọbara ha nọ gị n'isi ọbara ha nọ gị n'aka because go out there and get the statistics ndị a na-achọ inwere onwe a e nwere ihe ha na-arụ o nwere ike most of them enweghị ihe ha ji- ha ha na-arụ enweghị ihe ha na-eri ha gba ọnụ gbara ọtọ and that is what is fueling their anger and agitations and ihe ahụ dị after them has not stopped i gbuo ha millions taa na ọ echi na ọga they will come out because ha gba ọnụ gbara ọtọ You have not protected them. You have not empowered them in any sense or shape. You have failed hmm. the mission of our ancestors. Mission ndị ba ndị nna nna anyị bụ na egbe ga-ebere ugo ebere. You as a governor, what are you doing in that mission? Nke sị ibe ebene nku ga-akwa ya. and the thing ọ nọ n'ọfọ ma nku akwaghọ gị taa ọ ga-akwa gị echi ma nwanne echi because it was the history ndị nna nna anyị ha tinyere abụmọnụ ahụ it's not coming from ezi ada ifeọma ọ bụrụ na ị bere dịka egbe ị sị na ugo agaghị ebere nku ga-akwa gị just like our ancestors have said it so ka anyị wepụ the blame game and go to fix this problem because ọ bụ a big problem and huge problem our youth dey take e go to the eh, to the easy way to the grave committing suicide mass suicide ndị ga-agba egbe ọnụ n'ikuku ga-agba ụmụ anyị gaa na streeti gaa gaa gaa gaa pụta ndị ga-anwụrụ ha ndị ga-eme nke me ha ihe ha ga-eme and they are committing suicide in their numbers under the watch of our leaders. Ị wụ governor, ị wụ senator, ị wụ onye House of Rep, ị wụ onye House of Assembly. Ọbara ụmụ anyị ndị a nọ gị n'aka because you have not done your own part of what you should do. Ọ wụghị ezi ada na-ekwu ya but the, the history and ihe abụmọnụ ndị nna nna anyị ha tinyere will make sure that ọ bịazuru na mmezu o mehọ n'izu ọ ga-eme n'ọnwa egbe ga-ebere ugo ebere nke sị ibe ya ebena ndị nna nna anyị ha sị nku ga-akwarịrị ya e, ọ nọ n'ọfọ daalụ nwanne m daalụ daalụ ndị politishans a dị ka ị na-ekwu ọ na-abụ ha chọwa ime kịta okwu ịzọ ọchịchị a ntụnye akwụkwọ a mgbe a na-eme ya ha na-ekpotewe ndị okorobịa niile ụmụ agbọghọbịa anyị niile kpụta ha ha esoro ha na-ekwu okwu ka e ga-esi tinye ha n'ọchịchị na-akọ ihe niile nwere ike ịbụ ihe dị mma ha ga-eme ụfọdụ oge a na-akọ akụkọ na ha na-eburuche dịka egbe nye ụmụ okorobịa ha ewere na-esogharị ha wee na-arụrụ ha ihe a ha na-arụ ha rụchaa ihe ahụ e tinye ha n'ọchịchị mgbe ahụzi ha anaghị ewerekwanụ ọrụ e kwesịrị inye ndị arụ ọrụ ha nke itinye ha n'ọchịchị a ha anaghịzi enye ha ọrụ ọbụla ha anaghị elekọta ha anya ọbụla ajụjụ m bụ ọ nwere ike ịbụ na egbe ahụ ha na-ebunyechekwa ha na ha anaghị enwekwa ike ịnakọtacha ha azụ ha ejidezikwa ya wee na-akpa mkpamkpa niile a na-akpa na be anyị pastọ biko batara anyị n'okwu a nwanne m nwaanyị dịka e kwuru ihe niile ahụ nọkwa n'ihe anyị na-ekwu insecurity a na-ekwu okwu ya mgbe ahụ onye gọvanọ na chọrọ ịbata ọchịchị ya kpọrọ ụmụaka ndị a were egbe bunye ha ọ wụgodi na ọ wụ nke na-amaghị egbe agba before Mhm. mana ugbu a e bunyere ha egbe ha mara ihe egbe nwere ike ime mgbe ahụ gọvanọ na-enyeghị ha ọrụ ha amatala n'ihe egbe nwere ike ime ha ewerekwa egbe ahụ baa ọhịa bidokwe kpawa mkpamkpa chọwakwa ụzọ ha ga-esi you know rikwa ihe so n'ime ihe niile a ebe ọ gbagodere isi wụ ka gọvanọs ndị na-achị anyị ka ha leba anya otu a ga-esi wee nyere ụmụ youth aka onye pụta skuul ya enwe ihe ọ na-eme ugbu a a na-ekwu na nri anọghị e nwere ọhịa echeta m na o nwere oge anyị na-eto o nwere one gọvanọ pụta- pụtara that time one gọọmenti bịara that time ụmụaka ndị pụtara skuul enye ha onye ọbụla nwere ike ịkọ ọhịa enye ha agricultural fund program something like that ha aga ebe a ga-eru ha na-akọ ọhịa na-akwụ ha ụgwọ any ụdịrị ihe ụmụaka ndị a ga-eji na-enwe income a ga-eji ha ga-eji na-sustain onwe ha na-enyere family aka any gọọmenti chọrọ ka ọganihu gaa ka ihe a kwụsị ga-achọpụta erumere a ga-eme ka ihe a dị mma ihe a ga-eme ka youth ka ha nwee ike na-enwe ọrụ na-enyere onwe ha aka ọ wụghị industry họteelụ a e nwere na na na imo steeti owere in particular na-akụziri ụmụaka ntakịrị 12 years 10 years 12 years 14 years otu e si a-practice prostitution ha hmm. gacha bute ego ha kpọrọ ụmụaka ruo di a mebishie ụmụaka nke e nyere 200,000 ha wụrụ mkpụrụ obi ha wụrụ isi ha were ụbụrụ ha gaga na-agwọ ọgwụ ọ wụghị ụdị ihe ahụ ka anyị chọrọ anyị chọrọ industry ebe a na-amụ ọrụ aka ebe a na-eme ihe bara uru na e nwere room for importation anyịnwa ndị nọ n'obodo oyibo here ihe ọbụla esi na naijiria webatara anyị anyị na-anabata ha anyị na-patronize na-azụ ha na-eritụkwa nri naija so a na-eme ihe ndị ahụ na-ebubata ha hia ma o nwee ụzọ e si na-ebupụ ha obodo oyibo na ọ bụghị naanị na na ala amerịka i ala ala this obodo ndị ọzọ niile kanada europe onye ọbụla na-ele anya ihe si na obodo anyị bịa ka ha were ya na-eri bikos anyị na-eri healthy Mhm. bet ihe ndị a niile wụ ihe nwụrụ anwụ agụtara m ugboro ole m gara naijiria common banana ọ na-awụ ị pụta before ị na-alata from lagos to mgbidi banana ju everywhere ripe banana you can't even see any ihe ị ga-ahụ wụ ndị shiri eshi you can't even see it no fruit nothing ebe ị ga na-achọ ụmụ ihe ndị a ọ gwụchaziela apụl na strọberị na gịnị na grape si obodo oyibo wụ ihe ị ga-ahụ mkpụrụ ole a na-akpọ aha ego elekwana ihe mere our fruits before all these things ọwụ na gọva- gọọmenti leba anya ọwụgo naanị ihe gbasara agrikọlchọ wepụta ala nye ndị mmadụ ha na-arụ na-akụpụta na-akwụ ha ụgwọ obodo anyị ga-adị mma so ndị ọ nọkwa n'isi ndị na-achị ọchịchị bikos onye na-enweghị ego ọ ga-eji rie ihe leta famili agụrụ na-agụ ya ọ ga-achọ ụzọ ọ ga-esi mee ka ka ya na famili erie ihe ka ha survive for the next day bikos ha emena obodo anyị ozi dị onwezi onye na-achọdị survive for the next day ọ dị ka erie taa nwụọ echi ọwụgo otu emere ya they don't, they don't have sense of producing anything anymore because hmm. agụrụ onye agụrụ na-agụ gịnị ka ọ ga-eche they are just sitting down there thinking of olee otu anyị ga-esi ṅụọ mmiri mmiri mụ na family m ihe anyị ga-eri echi hmm. instead of thinking like otu ndị ndị ebe anyị nọ meziri obodo ha a ga-anọ here na-eche ihe ga-eme in the next 20 years na-eche otu ha ga-eme ya ka ọ dị mma ọwụzi ihe obodo anyị na-eche ụmụaka ụmụaka chọdị ịga skuul again bikos ilecha ndị gụrụ agụ gịnị ka ha na-eme ha nọ n'ụzọ na-agba keke na-agba ọkada nothing to show so ụmụaka 15 20 under under under age ihe a na-achọzi na-awụ shortcut a ga-eji mee ego a gaa na-agba ọgwụ ego a na-amolest ụmụaka na-edistrọyi abịa ụmụ nwaanyị ndị na ndị wụcha victim for all these things so ekpere anyị wụ ka ndị gọọmenti anyị ka ha chegharịa echiche nyere obodo anyị aka especially ala Igbo ebe anyị si pụta ndị nwekwarana ọgụgụ isi apụsịana onwe onye chọrọ ịnọdị ya Mm. onye ọbụla apụwa onye nwetata nwetara nọleji nwee link o ji apụ ha apụwa look at ndị anyị na-aga Ghana gazie all the African countries ga ebe ahụ ga Ghana because ha chọrọ security ihe dị otu a adịghị mma anyị na-arịọ ka gọọmenti anyị ka ha nwee ike tụgharịa ego ha na-ebu gịnị ka a ga-eji ya wee mee ofu onye ga-ebugide ego bujuo one room bujuo one room agụrụ na-agụ ndị ọzọ anyị nwa ndị n'obodo oyibo anyị sendị 100 dollars anyị ma mmadụ ole ọ na-enyere aka ke ndị a ego a ha na-ebuju gịnị ka ha ji ya eme onwekwana any of them ga-anwụ na family ha nọ in succession to to to take over them nothing hmm. because their family ha so they have sold the lineage of the family with ihe ndị a ha na-eme family ha ga-aba hmm. uru they are not coming back to inherit all those things in Nigeria so why are they doing this kind of wickedness to our people so we are appealing Chineke nna tụgharịa obi ha ka ha nyere ụmụ mmadụ aka na Nigeria ka ha survive ọ ihe a m nwere ikwu especially Ise. n'ala Igbo anyị ise ise ee n'ala igbo anyị a ihe anyị na-ekwu maka ihe nchekwaba n'oge gboo ọ bụghịkwa oge gboo oge gboo m, tupu ihe niile ebido dawa otu o si ada ndị be anyị na-enwe ike na ubi na ọnụ ubi kọọ ugbo rụpụta ọrụ bupụta ihe oriri mana kịta maka na ebe a ka okwu a gbadoro isi ihe oriri a adịghị kịta ndị a wakporo anyị nọ n'ime ọhịa be anyị ụjọ ekweghịzikwudị ndị na-eje arụ ọrụ eje arụ ya bụ ọrụ o nwedị ndị ụjọ kwe eje rụkọnata nke dị ha na gburugburu ha na-adịghị ebe dị anya achịta anụmanụ eje tarikọ ihe ha kọọ n'ugbo ndị na-achị anyị a na-ekwu ihe a ana m ajụnụ ọ na-erukwa ha na ntị ka ọ na-eru ha na ntị ha na-ahụ ya na-anụ ka ọ na-eme kedu atụmatụ ọ dị unu ka ọ nwere ike ịbụ ha tinye enwe ike mechikọnata ihe egwu a dị n'ime ubi ndị be anyị ana ubi ndị be anyị kedu ka ndị na-achị anyị ndị ahụ anyị tinyere n'ọchịchị n'ala Igbo kedu aro ọ dị unu ka ọ ga-abụ ka a tụta ha nwere ike iji mechie ihe niile a dị na azụ ụlọ be ndị mmadụ niile kịta ezi ada Ifeoma biko bata n'okwu a Chukwu gọzie gị. Ị ma na ihe a na-ekwu eh? anyị ma na onye a na-akwada akwada ada anọchi ụzọ dịka a sị ụmụ Igbo ndị na-achụ anyị karịrị akarị ka anyị mara otu anyị si azụ onwe anyị mana ịzụ onwe anyị ahụ ihe na-agụ anyị ekwesịghị iri isi anyị. Hmm? Mana i lee anya n'ihe gbasara ee eh, agriculture ị hụ na ndị mmadụ agbaana ọsọ ịga n'ọrụ ubi ha maka mhm. na ndị a na-akpọ ndị Fulani hmm? anyị ma na enwere ndị bụ ndị ezigbo mmadụ among them but enwere ndị nke ndị nke na-abụghọ mmadụ chaa chaa mhm. obi ha liri n'aja ọcha enwere nke m lere anya ndị Fulani chịrị ehi ha were baa n'ubi nwoke mmadụ were nye nwoke mmadụ mma wee sị ya na ya na-egbutusi ọka nọ n'ubi ya ọka apụchagoro n'uto ruru ogo ịmị mkpụrụ na ya na-egbutu ya ọ na-aghatara ehi ha ka ehi ha na-ata nwoke mmadụ were were mma were sụọ ubi ọka ya ka na-asụ ahịhịa were na-efidi ehi ndị Fulani elechara m that video obi gbawa and ihe a wee chetara m na ndị Fulani amaghọ where to stop when to stop or how to stop And ihe a ha na-eme na Naịjirịa ugbu a ha emeela ya n'ebe dị iche iche n'ụwa niile and ọ bụ ndị mmadụ biliri wee sị na o zuona O zugo. and stop them Sure. because ha amaghị where to stop or how to stop and ndị mmadụ stopped them by every means necessary chụpụ ha kpamkpam chụpụ ha ihe na-esi mkpi isi bi mkpi n'ime ndị mhm. Fulani na mmadụ a ga-ebili anaghị agwa na ndị Naijiria ọ bụghị sọọsọ ndị Igbo mba Naijirians ahụla ihe ndị ha na-egbu all over and enweghị onye chọrọ ikwu okwu because mhm. i kwuo egbuo gị i kwuo i fuo but ha nwa bụ ndị fulani ha ajụgokwa onwe ha ajụjụ about history ha hmm. ajụgokwa onwe ha ajụjụ na enweghị ebe ọbụla ha gara a na-achụpụ ha ha jụkwara onwe ha sị gịnị ka e ji achụ anyị ebe ọbụla anyị gara ọ pụtaziri na ha enweghịzi akọ na uche ma ọwa ọgụgụ isi ọ pụtaziri na ha abụghị mmadụ enough to reason or chee echiche ele onye fulani na-akpa ị na-akpa ehi gị i werezie ehi gị were bịa ọ bụrụ ọka mmadụ ibe gị kụrụ ka ị ga-asị ya ya na-asụ ka ahịhịa na-efidi ehi gị ị sị na ọ ga-adị mma ọ gakwaghị adị mma maka na o nweghị onye obi ya na-eri nke ọjọọ ndị gọvanọs na-ahụcha ihe ndị otu a unu ga unu aga ekwu okwu na gọvanọs forum ọkwa ndị fulani a nwedịrị ndị na-achị ha ọkwa ha nwere ndị na-representị ha ma na senate ma na house of rep ma na gọvanọ gọvanọs forum unu aga ekwu okwu unu eburu aka ụnọ na-agba ha agba maka na ịchọghị ịnwụ ịchọghị ifu ịchọghị ka ewepụ gị ịchọghị ka emegide gị even elu na ala ewepụna gị and ebe na ịkpachaghị anya elu na ala ga-emegide gị because you are not speaking out for those you have to speak out for ọ bụrụ na ị tozughị oke ị nweghị the liver ị nweghị the ca- courage ị nweghị the human kindness in you to protect your people biko do not go into politics ụfọdụ ndị a na-aba na politiks ihe ha gara ime bụ ibu onye ara ibu onye ara a na-ebukọsị ego ị hụ onye ara o buru ibu na-anyịgbu ya ị na-ajụ gịnị ka onye ara bu enwe ihe bara uru na ya vanity upon vanity vanities ihe onye ara bu abaghị uru ị nwaa ije sị onye ara ngwa ihe i bu na-anyịgbu gị tụpụ ọ dọkasịa gị maka na ihe ahụ bụ ụba ya ebe ahụ ka uche ya na you have failed ọ bụrụ na ọ sọnsọ ego ka ị gara ibu as a governor as a senator as onye you have failed onye house of us you have failed woefully number one point gị bụ ị protect ndị ị na-achị and it is protection of, uh, protection of lives and property ka ndị mmadụ ji enye onwe ha under your leadership Because if you can't protect them, their lives and properties, why are they trusting you with leadership though? And you, you introduce anarchy in the system. You introduce, you know, onye ọbụla achọghịzi ịma maka gọọmenti, onye ọbụla na-azọzi onwe ya. And jungle justice. so ihe a na-emenụ ndị gọvanọs anyị ga-ahụ ya gba nkịtị ndị House of Rep ga-ahụ ya ndị senatọs ga ụnụ agba nkịtị gaanụ n'obodo ndị ọzọ dị iche iche e nwere ranching ha nwee ranch ụfọdụ asị m na mbịa ka a bịa zụrụ enye anyị ala to ranch a na-enye gị ala to ranch for free ndị igbo na-aga obodo dị iche iche anyị na-azụ ala azụ anyị na-azụ chụrụ anyị azụ we will buy the land peacefully and set up our businesses. That's what ndị ndị Fulani a ga na-eme. ha chiga ha negotiate zụọ ala azụọ you don't have to give it to them it is their businesses onwe ha ka ha na-azụ na-azụ ndị you cannot bring me mụnwa suffer for your own business it's not done anywhere Mm. and then for you to even buy the ranch ị ga na-akpa agwa ka mmadụ ọ bụ mgbe m ma na m rewe gị ị bịazi gbuo m gbuo family m gbuo ebe niile you take over and that's what they've shown all over the places ha gara i nye ha ranch ha bịa ha dominate nke ọzọ ha bụrụ eze nke ọzọ ha egbusisie ndị mmadụ chụpụsịa ndị mmadụ ị na-ajụ ndị nke a, ha ọ bụ mmadụ ka ha ọ bụ gịnị and that's the problem so agriculture is suffering ndị ndị na-achị ọchịchị you guys should start this conversation already

ndị a wakpọrọ anyị ha nọ n'ubi anyị niile mana o nwere okwu ọzọ na-apụtazikwa kịta na ndị be anyị ndị ji ego achụ ego ụfọdụ n'ime ha na-ejezi akpọta ndị a na-achụ ehi egote ehi ha na-azụrụ ha na-enedoro ha wee na-akpagharị ọfịa ndị be anyị niile pastọ ị nụnugo ihe dị otu a biko ihe a wụ ihe m chọrọ ikwu ugbu a nwanne m nwaanyị achọrọ m ikwu okwu gị nwa baa n'obi m na-ekwu ya na ọ ya wụ ihe a na-ekwu because a sị na ọ wụ ọ wụ oke nọ n'ụlọ gwara oke nọ n'ama na ogiri nọ na na azụ nọ na ngịga ngịga Mhm. ehe na azụ nọ na ngịga you know ọ wụ ndị a sị na ọ ndị ji ego even these governors senators ọ ha nwa nwe ehi niile a na-achị n'ala Igbo kpọbatakwanụ ndị Fulani ndị na-achịrị ha ya ọ wụ a means of ha nwe iji na-enwe ego nke ha a lot of them ndị ji ego n'ala Igbo ihe ahụ bụ business ha na-eme so ọ wụ na onye ahụ ndị ahụ nọ n'isi ha nwa na-eme all this business ịchịrị ndị Fulani a na ndị na-achịrị ha nnama ha Nama. n'ala Igbo chịbata ha na-eme ihe a. keekwanụ ọnụ ha ga-enwe iji sị ndị Fulani ha kwụsị ihe a ha na-eme they can't because ọ ha nwa nọ n'isi na-ebute all these destructions Mhm. that is the main problem cos ihe a wụ ihe na-eme eme ọ wụ eziokwu It has been proven without number na ihe a wụ ọ wụ ndị ji ego n'ala Igbo na wụ ndị na-achị ehi a na-akpọbatakwanụ ndị Fulani and because they cannot do anything about it mean that it is true because o nweghị ihe ọbụla nwere mbido na-enweghị ọgwụgwụ mm-hmm. so ọ wụ na ha wee stand ya today sị ihe gbasara Fulani a na nnama ha na-achị n'ala Igbo na ọ ga-akwụsị a ga-eme otu e si eme before ebe a na-achị nnama a na-ama ya e nwe ebe a na-achị ihe a wụ ebe a na-achị achị nnama Mhm, ha ga ebe ọbụla nọ ha ebute nri ha gaa kponye ha ebe ahụ ha erie ihe keezi nke wụ a chịrị nnama na-aga n'ọrụ ndị mmadụ na-emebichi ihe ndị mmadụ kọ ọ ya ka m ji sị the community has to rise up ndị villagers has to rise up nke ọbụla ụnụ hụrụ kụgbuonụ ha ihe ahụ ga-eme ya ma echi ị ghọtara ha bute nnama ahụ ọkwa ndị ahụ ndị ahụ sị na ha na-agwọ ọgwụ o ruo ugbu a amazi ha ọgwụ agwọ nyenụ ha ọgwụ ọgwụ oke ka ha rie nwụchịa apụta e mee ya atọ na anọ ndị chị nnama ha bịa n'ala Igbo nnama ahụ enwe eke pụtara anyị o- enwe eke bụ ha pụtara in the morning ha niile anwụọ ndị ọzọ ga-amụrụ akọ mara na business ahụ enwezi ihe na ya dị n'ala igbo ha ewezila ha gazie na-agwọ ọgwụ egbuchi ndị mmadụ ebe ha nwere ihe ha nwere ike ịrụ to kill those things. Let them go ahead and do it. That one is approved and not human being. So ihe ahụ hmm. ihe m nwere ikwu. So ndị ọchịchị anyị ma ihe ha ga-eme ka ha sị na ihe ịchị nnama ahụ na imebichi ihe a na-eme n'ala Igbo na ọ ga-akwụsị to do. They know what to do to stop it. Ọ raghị ahụ ime ya. Thank you. Daalụ, daalụ. daalụ em oge anyị na ha aga oge anyị agbamiwegokwe em tupu anyị abịawa n'isi njedebe nkata anyị nke taata achọrọ m ịjụ ọ ga-abụ ihe dị mma na obodo ọbụla mara na o nwee nwanne ha nọ n'okwu ịchị nama nọ n'okwu iso na-achịgharị ehi a na-ekwu ma ọ bụ na-akpọta ndị na-achụ ya na be ha o nwe ka obodo ọbụla nwere ike ịsị anyị ga-agbado ụkwụ n'anị soro nwanne anyị nwoke ma nwanne anyị nwaanyị a butere anyị ha na anyị ga-agbado ụkwụ n'anị mebie ya bụ ihe o buru anyị bịa o nwere otu ọ dị unu ka o nwere ike ịbụ obodo mee ọ bụrụ ihe ziri ezi kwesịkwara ekwesị nwaada Ifeọma biko batara m n'okwu a thank you nwanne m nwanyị ịma na um, a sị na mmadụ bụ na ọkịka na-aga ahịa hmm? mm. and ọ bụrụ na agwụpụghọ nsị ọ ga na-esi na-esi onye ọbụla mm-hmm. ịghọtana so ọ bụrụ na e nwere ndị dị otu a na-azụ na na-esi n'aka ndị Fulani a ndị iro anyị a na-azụ ndị because ana m akpọ ha ndị iro mmadụ ọ bụghị sọnsọ ndị iro ụmụ Igbo ndị iro mmadụ because the traces are there the history is there so ọ bụrụ na e nwere onye na-azụ nama a gara ga kpọta ndị Fulani sị ya zụwara gị nama ị mara na ọ gị nwa ka a ga-ejide because ndị Igbo anyị na-achọ ihe ha na-eme juru eju e nwere ndị ga-achịliri gị nama ahụ ndị Igbo ndị Igbo anyị ma achị nama na-achị nama and gị zụọ ala rụọ your ranch study otu e si eme ranching Mm-hmm. because ndị Igbo we are more of pace setters ebe ọ bụla anyị gara we set the pace anyị agaghị eso ndị nama nke akọrọ na-eme na-eme na-eme na-emeghe ahụ ya no mm. ọ bụrụ na e nwere onye igbo anyị na-achọrọ na ọ ịkpa ehi ka ị ga-akpa anyị nwere ehi igbo ị chọọ na ọ ehi nke ndị nke ọzọ you build your ranch weta ndị nke anyị because ị ga-akpọta ndị nke a na-abụrọ ndị a ma na anyị na anyị na ha ha achọghị anyị chaa chaa amaghị m ihe anyị mere ha mana mmiri na-ama ogwe ga na-asa ogwe arụ ee eh? hmm. ọ nwata chọwa nke ya asị akpọ ya anyị achọghị ịma a ga-enwe enemies of progress the Igbo person anyị dị prosperous we are prosperous minded people ndị nna nna anyị ha nyere anyị liberty to be to grow and flourish and be rich mm. and prosperous anyị enweghị onye na-asị that life is for eh, eh, others not for some for mm. us I am proud of our ancestors because the lineage they gave to us bụ

were ndị igbo anyị were mee ndị na-azụrụ gị your nnama and have your own ranching it should be a competitive thing anyway to create the Mhm. difference so that the difference will be clear ndị igbo we are pace setters create the difference so that ndị nke a na- na-awagharị n'ime ọhịa N- n- because uh, you know ha- achọghị m ịdị derogatory ha na-awagharị n'ime ọhịa it's not our ka anyị nwa bụ ndị odogwu anyị nwa bụ ndị odogwu anyị bụ odogwu odogwu na-eme odogwu na-eme ofuma anything odogwu na-eme ọ na-eme ya ofuma so ị bụrụ nwa afọ igbo n'ọ ehi ka ị chọrọ ị chịa ya ka ndị odogwu i mee employ your staff even your staff ga-adị decent yiri dị kpọkọkpọk ya akpọk ya a na-asa ehi gị ahụ na-emezi ehi gị agaghị enwe infection you you create the Otu a. difference ịghọtago na onye chọzi ịbịa ịzụ ehi ọ mara na ehi ndị Igbo ọ bụghị ehi ndị a ndị a na-eme ha na-achịgharị ha na-edina ehi n'ime ọhịa eburu mhm. ọrịa dị iche iche disease dị iche iche ndị Igbo anyị start ranching start it if you have not start, start it and start it in a big way so that inwe ebe a na-azụ e, e, e, ha ebe a na-enwe nke m gara na America here I was marveled enwere ebe a na-eprocess ya ehi ewu whatever you know a pro- people are gainfully employed na-arụ ọrụ ị ga ha jikwacha onwe ha very well emeziere gị ehi kwụọ ya i buru lawa let's start it proper ranching mana ọ bụrụ na ọ nwere ndị a na-abụ ndị nke anyị na- na-eso ndị ndị a na-eje achị nke ime ọhịa na-eje emebisi ndị ndị crops ndị mmadụ because you don't want to be useful to yourself or any other person then ihe a na-eme ndị mkpụrụ mmiri ndị a na-ere mkpụrụ mmiri n'obodo a sị mee ha ihe ahụ a na-eme ndị mkpụrụ mmiri jungle justice anwụta ha eme ha ihe a na-eme ndị mkpụrụ mmiri yes ndị a na-erere anyị mkpụrụ mmiri na community we know how we deal with those people deal with these other people the same way because nwa onye obi ya na-eri nke ọjọọ and the youth anyị mobilize yourselves unu anọzina na-eje na-ame agba naira bet aja ata akpịrịkpọ nsị n'ime ọhịa na- na-achọ onye unu na-atọrọ ọgwụ ego onweghị ihe ihe bụ ọgwụ ego you create something Nothing. people need it, and when you work on that thing those people that need it will come and patronize you and you make your money look at facebook ịma ego ole facebook na-acontrol eh? look at ihe dị iche iche a na-emepụta creativity you use your creativity create it and you make your money unu anọrọ hmm. unu gbaa naira bet unu ata akpịrịkpọ nshị n'ime ọhịa unu a na-achọ onye unu na-egburu isi o nwe nke jere gburu nne ya isi ụmụ nwaanyị na ihe ụmụ nwaanyị na-ata n'ahụhụ azụcha nwa nwa abịa igburu nne ya isi nwa abịa igburu nna hmm. ya isi nwa achọ onye ọ na-eji igburu isi because you are misguided you don't think unu dị ihe a na-emekwu na tv onyonyo ndị a na-emere hmm. anyị onyonyo iberibe amaghị m ihe the censorship eh, ihe a na-eme I read mass communication ihe ndị ahụ were all created in a studio and n'akụkụ ụlọ ndị mmadụ not reality illusion illusion of reality those, those things are not real and you go and practice them ka i jee saa ahụ na mmiri onye ahụ na-asa gị ahụ na mmiri ọ bụrụ na ọ sacha ahụ ego apụta i che na ọ ga-ekwe akpọta gị asa gị ọ ga na-asa ya 24/7 ezuru ike so he will keep all the money to himself ọ bụ ebe ọ nara gị nwa ego nke i ji n'akpa o je na-asa gị ahụ ị na-ezuzu ka onye eriri eri ị bụ nwa odogwu ị bụ nwa nwa afọ igbo nwa afọ igbo ọ bụla na-enwe ọgụgụ isi nwee akọ nwee uche onye ahụ na-asị gị jee tụtụ isi mmadụ ọ bụrụ na isi mmadụ na-enye ego i che na ọ ga-abịa asị gị bịa bịa soro kpata Ọ ga-akpọ gị. so we should stop uh, ka anyị ghara ị na- ị na- ị na-enyinyo enyinyo na nwa agụ anaghị ata ahịhịa nwa agụ hmm. anaghị ah. nne m biko ewena iwe na m ekwukwara na ọ bụ otu oke o si ede daalụ daalụ biko oge anyị agwụgo agwụ mana tupu anyị apụọ achọrọ m ịjụ pastọ o nwere ndụmọdụ ị nwere ike inye ndị be anyị banyere ka ha nwere ike isi chekwaba onwe ha n'ihe enweghị nchekwaba dakporo anyị daalụ ndụmọdụ ndewo ndụmọdụ karịrị akarị a na-enye ndị be anyị but nke wụ nke wụ ma ha ga-anụ ha ga-ewekwenụ hmm. n'ihi na anyị kwesịrị ị na-amụta ihe n'ihe mere ndị ọzọ nke mbụ na ndụmọdụ m wụ n'ebe ndị ọchịchị anyị nọ ndị ọchịchị anyị ha mara that na onye ọchịchị anaghị achị forever hmm. echi gara aga ọ wụ Buhari Buhari Buhari Buhari has gone nobody na-anụzi aha ya ugbu a ihe a na-anụzi aha ya ugbu a wụ um Tinubu ọ wụ otu ọ dị um yesterday ọ wụ Obama Obama Obama from Obama to um we can see it Trump to na o nweghị nke na-adị forever. Ihe a na-agwa ndị ọchịchị anyị ha ma ihe na-eme ebe ahụ ha nwa onye ọchịchị chọrọ ime ihe mezie ihe ama ha nwa ka ọ dị n'aka onye ọchịchị anyị like otu anyị nwere ọchịchị nke anyị n'Imo steeti wụ our gọvanọ Hope Uzodimma ọ nọ in the position imezi obodo ahụ ugbu a ya nwa ka ọ nọ n'aka ya tụruo anya ala mara ihe ọ ga-emere ụmụ Igbo ka ihe dị mma dị a ya nwa nọ n'ọchịchị ọ bịa today create ya employment Ọ- ụmụ igbo anyị ga ha ga-arụ ọrụ ha ga-alike ịrụ ọrụ enweghị onye i nyere ọrụ nye ebe ị ga-akwụ ya 100,000 naira na Naịjirịa ugbu a ọ na-agaghachi ka ọ gaa rụọ ọrụ ahụ hapụ ihe na-enweghị isi na ọdụ ha na-eme even though na anyị nwa ndị nọ ebe a mana 100,000 ahụ awụghị big money but ebe ahụ ha na onye ahụ ga relax tugodi na o nwere ike inye ya nri inflation dum niile a na-eme ebe ahụ they can control it ha create ya agricultural farms ebe ndị mmadụ ga-arụ ọrụ and pay them onye ọbụla etinye aka rụọ ọrụ rụpụta ubi ihe a wụ oge e ji akọ ubi and e nwere short time before erimeri pụta ọ bụrụ na e- enyi- onye ndị mmadụ every community ndị ga-akọ ji ndị ga-akọ akpụ ndị ga-akọ ọka ndị ga-akọ enye gị incentive nye ha ya adịrị ihe dị ka ọ ga-awụ oge a ga-ebido ịharvestwa ọ wụrụ competition arụ m ọrụ na na gọv na na ministry oge m pụtara school as a cooperative staff ihe anyị na-eme mgbe ahụ wụ na anyị na-aga from village to village all the women enyecha ha ego ha na-arụ ọrụ o ruo mgbe a ga-aharvest ebupụta ndị niile ebupụta ahịa ha bupụta ihe ha rụrụ ị ghọtara echeckie ya enye ha prizes eree ya ha ewerekwa ego ahụ tinye tinye n'akpa ha arụ m ọrụ ebe dị otu ahụ as a matter of fact ọ wụ my first job oge m pụtara school so ụdị ihe ahụ ọ na-enye aka ya mee ndị empowerment agricultural empowerment ọ ihe ndị ụlọ anyị neediri now because erimeri ahụ dị important onye nwee ihe ọ na-eri rigodi nri isi ya ajụọ oyi ya echewezi akụnụba ndị ya na ya so na-abịa so gọvanọ anyị na ndị ya na ya so na-achị ha leba ihe a anya ndị community too ha nwa n'onwe ha workụọkwanụ on the security they can do it every family onye ọbụla nwere onye wu onye ọjọọ onye ọbụla ma onye ahụ wu onye ọjọọ ha kpọpụta onye ahụ gbaa ya oshi every community wepụta onye ha nwere wu onye ọjọọ gbaa ya oshi mee ya ihe akaja ndị ọzọ ga-amụta ihe ndewo na ọ wụ otu ọ ha m n'ọnụ daalụ daalụ nwaada Ifeọma biko na nwa nkenke okwu tinyere anyị ọnụ n'okwu a ihe ndị be anyị nwere ike ime iji chekwaba onwe ha ịmago n'ime obodo anyị n'ime obodo gasị iji chekwawa onwe ha n'ihe a dakpọrọ anyị enweghị nchekwawa Thank you, nwanne m nwanyị. Uh, ekelere m ndị community that have started taking actions. Enwere community m ma. Ọ bụrụ na ị na-anụ Ihitenansa, o nwere mgbe ọ na na-afụ afụ na-akpọtụ akpọtụ n'Orsu local government and now a lot of them are taking actions to curb those excesses so actions ahụ abụghị just ka achụpụsịa ndị na-eme ihe ọjọọ na ihe a empowerment should come into it because when you empower somebody when you empower someone i nyena ya ihe ọ na-eri and that is why in America here food bụ ihe dị available for everybody and you see American government talking about taking the homeless out of the streets because onye gba ọnụ gba ọtọ ihe a na-agba agba agwụna o nweghị ihe ị ga-agwa onye ahụ that will make sense to that person so the government should have a human face and a human heart ndị governors anyị nyerenụ anyị aka n'obodo anyị enwekwaranụ ihe ọ nọ unu n'aka to do for us biko gbagharanụ ndị youth ma ọ bụ na nke ha na-emeteghị gbagharanụ ha ihe a bụkwa na e were ofu aka kụọ nwatakịrị ihe were aka nke ọzọ wee dọnata ya Nabata ya. ị ghọtana So o nwere ndị kpọrọ anyị asị na-achọ to create a permanent distance between ndị Igbo na ndị nọ n'ọchịchị ndị a nọ hmm. n'ọchịchị bụ ụmụ anyị anyị hụkwaranụ ha n'anya a lot of them na-eme ọfụma unu lee anya ihe gọvanọ Otti na-eme n'Abia steeti and some other governors na-eme ọfụma na their different states and we commend them for their effort nyerenụ anyị aka n'ala Igbo ụmụ anyị na-apụnarị anyị ụmụ anyị na-apụnarị anyị everyday ndị e gburu egbu ndị a tara ata ndị furu efu e nwere ndị na-aga akụtụ n'ekwentị sị anyị ga-egbu egbu taa anyị ga-ata ata biko unu agawana ikwu ụdịrị ihe dị otu ahụ because unu kwuo ya ọ bụrụzie ihe nnabe na nwaanyị dị ime ndị ji ụkwụ gaa ha zọgbuo nwaanyị n'afọ ime a bịa jide nnabe that's how everyday n'ụwa a na-abịa anwụrụ ndị be anyị ndị military a na-esendịkwanụ ka aja eme ihe ahụ a na-eje igbu ọkwa ndị igbo lee anya na- leenụ anya closely unu ada aghọta what is going on ọ bụ ndị igbo bụkwa military ndị igbo ka a na-esendị e je gbukwa ọkwa ndị igbo ka a na-egbu egbuchakwa ndị military abịakwa egbukwa ụmụ igbo anwụrụ ụmụ igbo eleenụ ihe anyị mere achieve nwata gịnị gburu nne gị ọ wụ eju gịnị gburu nna gị ọ wụ eju gịnị ka i ji n'aka ọ wụ eju ihe niile anyị na-egirigharị ọkwa nke anyị na-efu what progress ka anyị mekigoro our businesses are being destroyed a lot of things our houses are being destroyed ihe niile are being, and even our humans are being destroyed elee ihe anyị gainụrụ so biko ihe m na-ayọ ụmụ igbo bụ onye efukwana ebe ihe ya furu anyị enweela a lot of losses but ka anyị chekwaa ndụ anyị ndị gọvanọs nyerenụ anyị aka anyị ma na Daalụ. onye ọbụla chọrọ ka e nye ya ọchịchị next time Mm. but were nke anyị na-anọ were li- metụgodo ihe ị ga-eme ime so that echi ị pụta ndị na-achasị yes you did well you deserve a second term e believe ha na ị punish ndị be gị itinye hunger in the society tinye eh, eh, ihe a eh, starvation in the society makes you more powerful as a governor or as a president or as what a, a political it doesn't make you powerful it makes you look very foolish it makes you ọ na-eme you look very foolish I'm very I mean ọ na-eme dịka onye iberibe onye na-amaghọ ihe because come to the western world and see what is obtainable there you will do your job and you will leave legacy for posterity but as a gọvanọ ọkụ anọghọ n'obodo gị mmiri anọghọ no industry no factory ị na-abrag na ị bụ odogwu ị bụrụ odogwu you have failed you have failed as a person and your office failed

Anyị na-ekene ụmụnna anyị ndị bịa nọnyere anyị n'ụbọchị taa soro anyị tụgharịa okwu tụgharịa uche na ihe a bụ ihe wakporo anị Igbo ezi ada Ifeọma Nwadike biko sịnụ ndị be anyị nọdụ mma mma mma nụ ya dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma a sị m eke mara anyị mma orie mara anyị mma afọ mara anyị mma nkwọ ise mara anyị mma ise ise daalụ ụkọchukwu ngozi anumudu na nwa nkenke okwu gọzienụ ụmụ igbo n'ala igbo ndewonụ ndị nwe m ndị igbo n'ala Igbo anyị anyị ewere ụnụ niile wee tifee n'aka Chukwu ma ndị na-achị anyị ndị kọmuniti anyị ezinụlọ anyị niile nọ n'ala Igbo anyị sị ka ihe ọjọọ kwụsị ka onye ọbụla were mmụọ Chineke na-atụ atụmatụ otu ihe ga-esi wee dị mma n'ala Igbo ka anyị niile wee gbakọta aka n'otu n'otu wee mee ka ala Igbo dị mma ihe a bụ ihe anyị na-arịọ na-asị Chineke Nna ya zaa ekpere anyị ka ihe niile a wụ ebumnuche anyị ka o mezuoro anyị na ndụ a ka anyị were anya anyị abụọ wee hụ na ala Igbo adịkwala mma ọzọ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị Amen. ise ise ise igbo ndị ọma ṅara anyị ntị ana m asị ka chukwu okike were ihe ọma chọọ anyị mma n'ime izuụka anyị banyegoro n'ime ya Aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị bụ Ada Igbo Ngozi Chukwuka ka chi bọọ nụ Igwebuike TV Igwebuike TV ọnụ na-ekwuru Igbo niile n'ebe ụwa sọtụrụ ndị papa ndị mama